Mnyamata amene amatchuka ndi kupanga acting ngati Yesu pa Good Friday mu dziko la Nigeria wamwalira pa Good Friday imene yathayi. Mkulu ameneyi dzina lake ndi Mitchell Obiteni amachokera ku Rivers State ku Nigeria. Mkulu ameneyu ndi otchuka ku nkhani yopanga acting ngati Yesu. Amakamkhomera pa mtanda iyeyu kuyambira mu chaka cha 2023. mpaka na 2024 iyeyu ndi amene ankapanga acting ngati Yesu koma chaka chino iyeyu sanapange acting ngati Yesu analipo anthu ena amene amapanga acting ndi anthu aja ali mkati mopanga acting chifukwa choti iyeyu ndi amene amaziwa kupanga acting bwino ndi amene anali coach kumaphunzitsa anthu aja kuti kupanga acting ngati Yesu timapanga chonchi timapanga chonchi timapanga chonchi ndi amayenda mu ma station osiyanasiyana atafika ku station 12 kumene amaphunzitsa anthu aja amene anali ali na Yesu kupanga acting ndiye anatenga iye uja microphone amafuna akampase Yesu mmodzi amenenso anali pa mtanda ndi ali mkati kokapereka microphone Yesu nkuti nthawi imeneyi atamwalira ndi amafunika microphone ndiye Yesu akamwalira amanena zakuti aponye chiphaliwali koyamba kenakonso aponyenso chiphaliwali kachiwiriko Masoja onse amene anam'panga chipongwe Yesu adzagwa pansi ngati mphamvu yochokera kumwamba. Ndiye chiphaliwali imenechi amagwiritsa ntchito mabomu, ma local bomb, amachita kukonza mabomuwo. Mabomuwo amasiya pansi, pansi pa nthaka. Ndiye amaphulitsa mabomu aja. Bomu limeneli limatchedwa oginibol. Oginibol ndi bomu limene amapangira kachitsulo kokuthwa. Kamakhala pa bomupo, pakati pa bomupo Ndiye amakayatsa kachitsulo kaja, bomu lija limaphulika, chitsulo chija chimapita m'mwamba. Ndiye zotsatira zake chitsulo chimenechi sichinapite m'mwamba. Iye uja akapereka maiki kwa Yesu wina uja, bomu lija analiyatsa. Ataliyatsa, m'malo mopita m'mwamba linammenya iyeyo. Zotsatira zake anagwa pansi, anthu amaona ngatinso iyeyo akupanga acting chifukwa choti inali process yakuti masoja aja agwe. Ndiye iyeso anagwa pasi ndiye anthu amaona ngati apangaso acting iye wagwa pasi ngati soja samaziwa zakuti chinthu chija chammenya kenako anaona magazi ataona magazi ee anaona zoti ee munthu wapweteka anamthamangira atamthamangira anapita naye kuchipatala atapita naye kuchipatala wamwalira umu ndi mmene wafera Michel Obiteni ndi imfa yosangalasa kwambiri feru wafa akupanga zinthu za mulungu Sanafere kumalo kwina kwake koyipa nde ndangopanga nkhani imeneyi ndicholinga choti mzimu wake uwuse mumtendere. Akuluakulu imfa ngati zimenezi zimakhala zosangalasa chifukwa choti wafa ukutumikira Mulungu wako. Nthawi zinaso ndimakamba kuti mukamapempha Kwa Mulungu muzipemphaso kuti mudzandipase imfa yosachitisa manyazi chifukwa pali imfa zina zake zimakhala zochitisa manyazi aziti afera kumowa afera pamwamba zimakhala zinthu zochitisa manyazi kwambiri. Even anthu akamakamba za imfa yako zimakhala zinthu zochitisa manyazi sangathe kufotokoza bwino bwino whereas mfumu uyuyu wafa ngati dolo mzimu wake uwuse mumtendere jabascar makamashita sikabani shahi jamashara shina kamo.